wawa mfumu yanga bwani nkhani nkhani yake okhuzana ndi mmayi amene akunena kuti sangamude mamuna wake ngakhale anampasa matenda mayi ameneyu zina lake ndi purity purity adakwatana ndi mnyamata amene amatchedwa enoki anayamba ngati kachibwezi zosatira zake adakwatirana nde akukhala kukhala mulungu anawadalisa ndi ana angapo nde kunapezeka kuti enoki adatsegula shopu yake Ndiye pa shopu paja ma business ankayenda komanso Enoki adali mnyamata amene sankalezera mowa, adali mnyamata amene sankasuta fodya, adali mnyamata amene ankakonda banja lake kuposa china chilichonse ndipo mu china chilichonse chimene ankapanga ankayesesa kuti banja lake likhale losangalala nde amakhala pamodzi ndi Purity uku akuthamangisa ma fayilo ake ku shopu kwake. Ndiye tsiku lina adakumana ndi mnyamata amene ankapanganso bizinesi yofanana ndi iyeyo. Mnyamatayu amatchedwa Benson. Benson ndi Enoch adayamba ngati ma friend, zotsatira zake adafika pa ma best friend. Ndiye china chilichonse ankapangira limodzi. Tsiku lina Enoch ali kwawo adaimbiridwa foni kuchoka kwa best friend wake Benson. M'bale uli kuti? Enoch adanena kuti, ndili kunyumba. Ndangomaliza kumene kusamba, Benson anamuuza kuti ndikubwera kudzakutenga pa galimoto. Anabwera adamtenga Enoki adapita kwina kwake adamuuza kuti ndikufuna undiperekeze kumalo kwina kwake. Atafika kumene kujako adafika ku chinyumba chabwino kwambiri. Analowa mnyumba muja adapeza muli akazi awiri. Analonjera atsikana aja anampanga introduce Enoki ngati best friend. Anthu aja adayamba kucheza. Kumbukirani Enoki samalezera. Nde anthu ena aja ankalezera. Kudapezeka zokuti after kulezera chonchija Benson ndi mkazi wina uja mmodzi adatengana adapita ku room. Ku room kuja adayamba kucheza uku akudya beans. Nkuti munthawi imeneyi Enoch adali ndi mkazi wina uja amacheza amacheza nde akucheza Enoch ndi mkazi wina uja kudapezeka kuti macheza adafika pokutha. Nkhani zidatha nde anthu aja anafika pomangoyang'anana. Zosatira zake mkazi ujano adayamba kuilowano yekha mkazi uja. kumamulowa Enoki. Enokinso kudapezeka zotinso adayamba kugweramo, adayambocheza zokhudzana ndi za chikondi, eh life yako izi ndi izi, umakonda chani, mpakana anadya beans pamene paja Enoki. Atamaliza Benson anatuluka anamupezanso Enoki wamaliza, adanyamuka onse aja nkumapita. Enoki adafika kunyumba nde zinthu zija zinkamudya mumtima, ankafuna atamuuza mkazi wake koma china chake chinkamuuza kuti usamuuze, Koma tangosiya kucheza ndi Benson. Zotsatira zake Enock ndi Benson adasiya kucheza. Akaimba foni Benson sankamuyankha. Akuti iye uja anaona kuti Benson angathe kumupanga introduce ku life yopoira. Nde anaona kuti ndi bwino kuti amutuluke. Adamutuluka china chilichonse chinatheka. Nde amakhala amakhala ee komabe katchimo kamene anapanga kaja kankamudyabe mumtima. After miyezi ingapo kudapezeka zakuti anapanga chiganizo choulula. kumuuza mkazi wake adamuuza mkazi wake purity udziwa chani be ineyo Benson adali friend wanga monga ukudziwa ndipo panopa ukudziwa kale kuti samabwera kwathu kuno ndinamuletsa kubwera chifukwa chake ndi ichi adafotokoza mmene zinakhalira mkazi uja ananena kuti okay mpake iye uja sakubwera kuno eya sakubwera chifukwa chakuti namuuza kuti asadzabwerenso iyeyo ndi ine ufrendi watha angathe kundipanga introduce ku khalidwe loyipa mkazi uja sanamkwiyire Enock ayi anamvetsetsa kenako adamuuza Enock udziwa chani apapa wandiuza koma tipite kuchipatala tikatenge test anapita kuchipatala anampeza ali ndi matenda oyambisa zotsatira zake anayezetsanso mkazi uja anampezanso ali ndi matenda chifukwa chakuti mu nthawi imene anachoka kwa mkazi uja Enock anapitirizabe kuchapa beans za mkazi wake ndiye mayi aja adangozitenga zosakhuza sanakazisake ayi nde amakhala ee amakhala kuyambira mu chaka cha 2018 mpakana mu chaka cha 2021 ndi pamene Enock anamwalira ndi matenda amenewa atamwalira life ya purity idali yovuta kwambiri chifukwa chakuti ankadalira china chilichonse mwamuna wake Ndipo mamuna wake adamusiya iyeyu ali ndi ana ang'ono, nde adasowa mtengo ogwira chifukwa chakuti iyeyonso adali mwana wamasiye analibe azibale ake, zotsatira zake anapangabe focus ku banja lake, amasamalira ana ake mpakana ana ake aja akukula ndithu ndipo pamene ndunena pano ana ake ali pa size yabwino ndithu akula nde ndipamene amabweretsa nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro makamaka azibambo azibambofe titengere phunziro chifukwa chakuti Enock anapanga mistake imodzi koma mistake imeneyi inaononga banja lake inaononga tsogolo la ana ake inaononga tsogolo la mkazi wake chifukwa cha chinthu chimodzi chimene anapanga kamodzi koma panopa mkazi wake akuvutika nayo akukhala ndi nkhawa polingalira kuti ana akewa adzakula ndi ndani iye akadzapita ndimakamba nthawi zonse mukadzaona ana a maskini mumsewu chonde osamangowadutsa ngati muli ndi kandalama apatseni chifukwa chakuti kuseri kwa umaskiniku kuli nkhani palibe munthu amene anabadwa ndi cholinga choti adzakhale maskini Palibe munthu amene anabadwa ndi cholinga choti azidzagona mumsewu. Palibe! Zimenezi zimachitika chifukwa cha makolo. Chitsanzo ndi Inoki. Inoki anamwalira, wasiya mkazi wake. Mkazi wake alibe munthu oti iyeyo atadwala kapena kuti kumwalira angathe kusamalira ana ake zotsatira zake anawa azafuna apeze chakudya mwaokha apanga chani azalowerera ononga banja ali ndani inoki amene anabwesa vuto nyumba mwake azimayambira kutenga matenda ena ochokera kwa azibambo kumakatenga kumakuthwira azimayi chifukwa chakuti sanganene kuti gwiritsani ntchito kondomu izi ndi izi aa alibe mphamvu imeneyo nde amangolandira ndiye chonde azibambofe tikapita kunja kako kokayenda kopanga zina zake choyamba musanapange china chilichonse kumaganizira za banja lanu chifukwa chakuti inuyo ndinu taxi driver kumbuyoku mwatenga miyoyo ya anthu ambiri imene ikudalira inu muli ndi udindo waukulu kwambiri ndiye china chilichonse chimene mungapange mistake ina iliyonse imene mungapange imabweretsa vuto ku banja lanu sitimatha kugwira mtima nde matenda amenewa akalowa mnyumba bola mkazi amalimbako koma mamuna sumakhala ndi mtaji akuluakulu musanapange china chilichonse ganizirani tsogolo la ana anu ganizirani tsogolo la mkazi wanu ganizirani tsogolo la banja lanu khalani mamuna wachisanzo osakhala makhwerekhwere hambe hambe osapanga zimenezo ndikukamba ndi inu komanso ine ngati munthu wamuna akuluakulu ushasha sikukhala ndi azikazi 10 ushasha ndikukhala ndi mkazi mmodzi ndikumpanga kuti aoneke ngati akazi 10 umenewo ndiye ndi ushasha udolo sikudya mkazi uyu ndikudya mkazi uyu chifukwa chakuti mkazi amene ukumudyayo ena akenso amene akugwira ntchito ya ulonda akumudyanso ena akenso akudya ulere iwe mwini ukulipira ndikuti iwe siwe dolo ndiwe kape udolo ndikudya mkazi oti samadyedwa ndi gulu umenewo ndi udolo koma kudya mkazi oti after iweyo akubweranso winanso azamudyanso iwe nkumazitchula kuti ndiwe dolo dolo ndi amene amagona ndi mkazi okuti mkaziyo samagwededwa ndi gulu amene ali mkazi wako amene ali mkazi wako ndi akuluakulu amene muli pa banja tengerani chisanzo nkhani imeneyi ndabwera ndi nkhani imeneyi chifukwa chakuti ifeyo ndeni ma champion amene tili pa banja ndipo timakonda azikazi athu mmene alili